ee eh, ndị be anyị ekene m unu afa m bụ David Ebuka onye mụ na ya nọkwa nụnwa maazị Chukwuebuka ọnya ị mara ndị be anyị tụrụ ilu sị na e zuo ka aha eri udene a tọtuo ngụga na nke tata anyị ga-etinyekwanụ ọnụ n'ihe gbasatara ka esi azụlite ụmụaka na ugbu a na ka esi azụbu ya na mgbe gboo ị ga-asị kekwanụ ihe anyị ji wee tinyewe ọnụ n'okwu a Ọ chara m ba na m na-aga nnọọ ka m zụta ihe. Obere nwa na-erubeghị ụdị afọ, amarọ m ma o rugokwa afọ ise, bịa kụchara m wee gbapụ ọsọ. M wee nee ya bụ nwa wee mụọ ka m lere anya. Maka na ya bụ nwa, o burọkwanụ ihe ọjọọ n'obi wee mee ya, na ọ na amaghị ama. Ya bụ iwe wee mee m, m bido wee chebe sị na mgbe anyị na-eto, E nwerọ nwatakịrị ga-akpa ụdị agwa a. Nwatakịrị ọbụla kpaa ya bụ agwa, a na-afụ ya ka ajọ nwa. Ọ ga-ekenegodu gị, ọ bụrụ nke sị ụgụrụ afụ ma ọ gịnị, i kenegodu ya ma ụgụrụ dị na ya karịa nke ineche okenye. Ọ kwa ekene ka o kenekwere ihe a n'uche nke ya maka na ọ ka e si kuziere ya. Ya bụ ihe wee na-asịzi m, ya bụ iwe bute m ichebewa echiche maka ya bụ e, e, ka e si azụlite ụmụaka na ugbu a maka na ihe nke na-ewute m bụ na kịta ọ fịara arụ mmadụ ịnọ n'ezi wee e, e, wee godo ụmụaka dịka ịfụ nwatakịrị ka ọ na-eme ihe na-adịrọ mma ị sị ka i tie ya ife ma ọ ka ị baara ya mba onye nwekwa ka nke ihe nwe ka ị ya-esi mee i kote okwu maka na ụdị echiche ndị agba ọfụrụ a bụ kịta bụ na nwa bụ nwa fa nwa abụrọzi nwa ọra Ọ ya ka m na-asị bikonu ihe a na-emezi na nwa bụ nwa m ọ kazi mma ka a ga-anachikwa na nwa bụ nwa ọra biko maazị ya nwa ka m chọrọ ka i tinyekene ụtụ uche nke gị hmm? biko ndewo ihe banyere okwu a a kpụ n'ọnụ nwa bụ nwa ọha niile anyị asị na ihe ọbụla okenye fụrụ wee kwube okwu ị mara na ihe ahụ gbagote maka na okenye adịghị ekwucha ihe niile ọ fụ mana ebe ọ bụ na etinyebego nke ọnụ anyị ga-ekwu ya n'oge mbụ ọ na-abụ nne na nna mụọ nwa mgbe nwa ahụ na-etopụta ọ bụrọzi sọọsọ ha nwa mụrụ ndị ikwu na ibe ndị agbata obi esogoro wee mụọ ya bụ nwa maka na ị nwere ike ịfụ ebe nwatakịrị mmadụ na-ejehie ụzọ Ị pịa nya ịtarị, dọghachite ya azụ, nye ya ezigbote ndụmọdụ, dị ka otu o si wee dị n'oge mbụ. Maka na mgbe anyị nwa na onwe anyị na-eto, o nwerọ ka i ya-esi jekete n'ụzọ ị fụ onye tọrọ gị, ị sị na ị ma ekene ya, a mụ gị ụbọchị one. Mana ndị nke kịta, ọ ha fụ gị ha na-ene gị. ị bịakwa ọ sị gị na-enye m nri nke kenekwu ekene ọchịwa ụgụrụ afọ o were obi ọkụ kene gị ekene kịta karị ụfọdụ asị m sị m afternoon o nwego onye nke m fụ sị m sị ma m sị ya good afternoon na ọ bụ mụ ga-ekenewezi Ee, nụ. mana nwa bụ nwa ọha niile ọ bụ ihe ọ na-abụ nwatakịrị mee onye agbata obi apịa nya ịtarị nwa ahụ bere akwa jekwu ndị mụrụ ya ndị mụrụ ya apịa nya ịtarị maka na a ma na ịtarị na o nwere ihe nwa ahụ mere na-adịrọ mma mere agbata obi ji wee tie nya n'oge mbụ mana n'oge ugbu a nwa abụrụzi nwa ọha niile nwa abụzi nwa nke m ọ nya bụ ihe a na-emezi anyị wee chefuo na ofu aka rụta mmanụ o zuo ọha niile Ọ- ajọ nwatakịrị ga-eme e jide ọha obodo suo nya ọkụ ọ na-eme ọ na-eme Ndị agba ọhụrụ anyị a chefuru na ụnọ a tinyere ọkụ, ma ọchịcha ma oke nọ n'ime ya na-ere ọkụ. Ajọ nwa na-esi obodo ọkụ. Ya bụ mkpa ọ dị na anyị ncha niile ga-ejikọ aka ọnụ wee tụgharịa mewe dị ka e si eme ya n'oge mbụ. Ọ bụrọ sọ gị a mụrụ nwa ahụ, maka na nwa ahụ na ndị ọzọ na-emekọrịta. Ọ bụrụ na ị sị na ọ sọsọ nwa gị, nwa ahụ na ndị ọzọ emekọrịtana. Mm? Ka ọ ragodi m otu a n'ọnụ maka na ihe banyere okwu a, nwa bụ nwa ọha niile. Okwu a buru ibu. Ndewo.
Maazị, daalụ rinne. Imeela. Ee, Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ee, anyị ga-achịkọkwana ya n'ụbọchị nke taata. Anyị ka ga-ewetakwara unu agba nke abụọ ya. Mana ka o si na-adị kịta, na ike gwụrụ a naba ọrụ, apụtakwa na ọrụ agwụna. Ọ gwụrọ. Ka emesịa nụ.